faslun nin faranfasi ye fil awqati a bɛ kuma seli wagatiw kan alwaqtu almuhtaaru wagati sugandilen lizuhuri selifana ye wagati min sugandilen de ko selifana ka kɛ o kɔnɔ i man ka sɔn k'a bɔ o kɔnɔ wagati min sugandilen don ko ka selifana kɛ o kɔnɔ i man ka sɔn ka i sigi selifana o wagati ka tɛmɛ k'a sɔrɔ i m'a seli a bɛna o de f'i ye sisan min zawali shamsi o bɛ daminɛ ni tile yɛlɛmɛna ila akhiri lqamati ka taa se jɔkundama laban na ni tile yɛlɛmɛna ka bɔ kabakolo cɛmancɛ la ka taa tilebinyanfan fɛ selifana wagati bɛ daminɛ o kuma na fo ka taa se fɛn bɛɛ lajɛlen jɔkundama ma fɛn o fɛn bɛ yen n'a jɔlen ye mɛtiri kelen ye ni o suma ye mɛtiri kelen bɔ o kuma na selifana wagati muhtaari bɛ taa dan yen o tuma na i kana sɔn cogo si de la o fɛn jɔlen min bɛ yen n'o ye mɛtiri kelen misaliya la o ye suma jiginni daminɛ kana sɔn o suma ka taa tɛmɛ a mɛtiri suma in ka taa tɛmɛ mɛtiri kelen kan k'a sɔrɔ i ma selifana seli bari o de ye selifana wagati muhtaari kɛrɛnkɛrɛnlen ye walmuhtaaru wagati sugandilen lil asiri laazara ye o tuma laazara fana wagati min kɛrɛnkɛrɛnlen don n'i ka kan k'i jija ka laazara kɛ o wagati in kɔnɔ i kana sɔn o wagati ka bɔ fiyewu k'a sɔrɔ i ma laazara seli min al qaamati o bɛ daminɛ o jɔkundama kelen in de hakɛ la ilal isfiraari ka taa tile sayi sayili ma o tuma na o misaliya fɛn min bɛ yen n'a janya ye mɛtiri kelen ye ni o fɛn ni o fɛn suma sera mɛtiri kelen ma a selen mɛtiri kelen ma lazara bɛ wagati bɛ daminɛ o mɛtiri kelen de la ka taa a ɲɔgɔnna mɛtiri filanan ma fɛn min ye mɛtiri kelen ye n'o suma ye mɛtiri kelen bɔ mɛtiri kelen dafalen kɔfɛ suma min bɛ daminɛ o la ka taa bila fo o fana ɲɔgɔnna mɛtiri kelen na lazara fana wagati muhtaari d'o ye a man kan mɔgɔ ka lazara yakɔrɔ ka bɔ o wagati in kɔnɔ wa daruriyihuma selifana ani lazara fila wagati muhta wagati daruriyi ilal guruubi fo ka taa se tile binni ma o kuma na ni dɔrɔla ye mɔgɔ min sɔrɔ i ma se ka selifana seli nin wagati wagati kofɔlen na wala dɔrɔla ye mɔgɔ min sɔrɔ i ma se ka lazara seli nin wagati kofɔlen na i bɛ se ka la dɔrɔla kosɔn i bɛ se ka olu bɛɛ lajɛlen bila ka taa se fo sɔnni ka tile bin o bɛɛ ye selifana seli kuma ye o bɛɛ ye lazara seli kuma ye wa i k'a dɔn fana i ye seli kɛ a wagati mutari la o i ye seli kɛ a wagati daruriya la o a tɛ fɔ a ma ko jurusara mɔgɔ o mɔgɔ i ye selifana lazara seli a y'a sɔrɔ tile kɔni ma bin a tɛ fɔ k'i bɛ k'o juru sara dɛ i bɛ k'o seli o wagati de la f'a mana kɛ n'i y'o seli ɛɛ tilebinda kuma fɛ o kɔni i bɛ k'o seli a wagati dɔrɔla de la a ma kɛ wagati mutari la nka a ni jurusara tɛ kelen jurusara de ye ni seli yɛrɛ wagati mutari n'a darula bɛɛ bɔra pewu i bɛ ka seli a fɔ k'i bɛ ka seli juru sara masalan mɔgɔ min ma se ka selifana seli a ma se ka lazara seli fo tile binnen kɔfɛ n'ale nana k'a bɛna selifana seli ka lazara seli a b'a ŋaniya siri de ko n bɛna u juru sara nka madama ni tile kɔni ma bin i kana jurusara ŋaniya dɛ bari a juru ma don i la fɔlɔ wagati mutari de tɛmɛna wagati daruri bɛ yen walimukutaru wagati sugandilen lilmagaribi fitiri ye kaduru ma o ye fɛn hakɛ de ye tusalla fihi ni fitiri bɛ seli o wagati in kɔnɔ bada shurutiha a shartuw sɔrɔlen kɔfɛ

n bɛ segin a kan n'a sabatara ko tile binna tile binna dɔrɔn i wulila ka seliji ta i ye seliji ta i y'i yɛrɛ sutura k'i ɲɛsin kɔrɔn fɛ ka fitiri jɔko saba seli ka salamu bila dɔrɔn fitiri wagati mutari ye o furancɛ dama dɔrɔn de ma sariya t'a wajibiya mɔgɔ kan k'i ka seliji ta sɔni ka tile bin fitiri seli kosɔn tile binnen de kɔfɛ sa o tuma na seliji talen bɛ wajibiya o ma n'a sabatira ko tile binna dɔrɔn ka wuli ka seliji ta seliji tacogo ɲuman na ka na i jɔ ka fitiri jɔko saba seli o bɛ bɛn wagati min ma o de ye fitiri wagati mugutari ye

bilenya min bɛ to tilebin fɛ n'o dogora dɔrɔn fitiri wagati safo wagati de b'a daminɛ o la ka taa se n'i ye su tila saba ye n'i ye su tila saba ye tilancɛ sabanan fɔlɔ bɛ ban waati min na o ye safo fana wagati mugutari ye ni tilancɛ su tilancɛ sabanan banna dɔrɔn k'a sɔrɔ i ma safo seli o kɔrɔ ye k'i ma a seli a wagati mugutari la

i ye seliji ta ka fitiri seli ka safo seli i kana fɔ k'i bɛ k'u juru sara dɛ i bɛ k'u seli a wagati yɛrɛ de kɔnɔ f'a mana kɛ i tɛ k'u seli a wagati mugutari de kɔnɔ i bɛ k'u seli wagati daruriyu de la an bɛ segin nin kan mɔgɔ min ma fitiri seli a ma saafo seli a kɛra a bɛ sunɔgɔ de la wala a kɛra luzuru wɛrɛ de b'a la o wala a y'i ban ka seli yɛrɛ de koyi fo ka taa se su minuwi ma walima su dezɛri ma dama ni fajiri kɛnɛ kɔni ma ci n'i ye fitiri ni saafo seli i kana ŋaniya siri k'i bɛ k'u juru sara i b'a ŋaniya siri de k'i bɛ k'u seli a wagati la nka i tɛ k'u seli a wagati mugutari de la wagati sugandilen o ma ni fajiri kɛnɛ de cira sa n'i ye fitiri ni safo seli dɔrɔn i bɛ juru sara de ŋaniya siri nka maa dama fajiri kɛnɛ ma ci n'i ye fitiri kɔni seli ka safo seli i kana juru sara ŋaniya wa i tɛ ka juru sara fana koyi i bɛ k'a seli o wagati yɛrɛ de la f'a mana kɛ i tɛ k'a seli o wagati mugutari de la nka an tɛmɛna a kan mɔgɔ min bɛ yen a ko laazaritigiw a tɛ daga i ka seli wagati yakaraya fɔ ka taa bɔ mɔgɔ min bɛ yen ni i ban ka seli darura m'i sɔrɔ seli wagati motari ka tɛmɛ kɛ i ma sɔn ka seli o la foyi foyi t'i la min b'i bali k'a seli a wagati motari la fo ka taa a seli a wagati daruriyu la tiɲɛ don i tɛ ka seli juru sara dɛ nka jurumu b'i kan dɛ mɔgɔ min bɛ yen a ma fitiri seli a wagati motari la a ma saafo seli a wagati motari la fo dugu tilalen kuma min a nana k'a b'o seli ɔn i tɛ ka seli juru sara nka e ye seli wagati yakarali min kɛ ka taa se fo nin waati ma o jurumu bɛ e kan wali mukutaru wagati sugandilen li subuhi sɔgɔmada ye minali fajiri sɔgɔmada wagati mugutari bɛ daminɛ ni fajiri kɛnɛ ci la ilal isfiraril a'la ka taa se kɛnɛ cilen kɔrɔtali ma ni a sabatira ko fajiri kɔni kɛnɛ bɔra ka ban i bɛ se ka sɔgɔmada seli o wagati motari bɛ taa fo ka taa se kɛnɛ cili ma i bɛ maa ye k'a dɔn wagati min fo ka taa se kɛnɛ cili kɔrɔ dɔn kɔrɔ i bɛ maa ye k'a dɔn wagati min sani ka tile bɔ wa daruriyuhu Sɔgɔmada wagati daruri ila tulu sɛmisi o bɛ taa se fo tile bɔli ma kabini kɛnɛ cira n'i bɛ mɔgɔw ye k'u dɔn ka ban dɔrɔn sa sɔgɔmada wagati mutari banna o ma kɛnɛ cilen kɔfɛ sa n'i b'i dɔnbaa ye k'a dɔn k'a faranfasiya n'i ye fitiri n'i ye sɔgɔmada kɔni seli la k'a sɔrɔ tile ma bɔ i bɛ ka seli a wagati daruri de la i kana fɔ k'i bɛ ka sɔgɔmada juru sara dɛ madama n'i wulila i ye sɔgɔmada kɔni seli ka araka kelen sɔrɔ sani ka tile bɔ ayi i tɛ ka sɔgɔmada juru sara i y'a seli a wagati yɛrɛ de la walqadaw o kuma juru sara sa fil jami'i an ye nin fɛn fɛn fɔ selifana lazara fitiri safo sɔgɔmada an ye wagati sugandilen min fɔ o la k'u kan ka seli o kɔnɔ ani wagati daruri minnu na ma wara a zalika min bɛ nin bɛɛ kɔfɛ n'i ye o seli sa i bɛ ka se i bɛ ka juru de sara o kɔrɔ ye di mɔgɔ min ma selifana seli i ma lazara seli fo tile binnen kɔfɛ n'i ye selifana lazara seli dɔrɔn i b'a ŋaniya k'i bɛ n'u juru sara mɔgɔ min ma fitiri seli i ma safo seli fo fajiri kɛnɛ cilen kɔfɛ i b'a ŋaniya de sa ko n bɛna fitiri ni safo juru sara wala mɔgɔ min ma sɔgɔmada seli fo tile nunkun bɔlen kɔfɛ i b'a ŋaniya siri de sa ko n bɛ ka juru sara